kɔɲɔ o kɔɲɔ bi e ɲɛ b'a la n b'a kɛrɛfɛ k'a lajɛ jɔn da don an ye dɔw yɛrɛ kibaru mɛn u ti kɔntan fiyewu fo walimuso parce que jogo tiɲɛna jɛnɛya warala bi kira ko ko fɛn min bɛna ale mandenw don janɛmɛ kɔnɔ jogo tiɲɛ fɛ jogo halaki fɛ o fɛn fɔlɔ la belebeleba dɛ k'o de ye jɛnɛya ye a ma k'a ye bi a kɛra ye kɛra kan n'i t'o kɛ hali e jatelen tɛ o ayi i ma jate koyi e ti kɛ jeune ye ka kɛ grand chef ye ka jɔlɔkɔ dɔ sɔrɔ k'o don i kan na k'i munumunu k'a sɔrɔ e dɔ t'e bolo kɛrɛfɛ e tɛ foyi kalama an ka denmisɛnnin bɛɛ kɛra o de ye n'i bɔra hali sisan k'i ka moto ta k'i bɛ t'i munumunu goudron da la i b'a sɔrɔ poteau kalelen don fan bɛɛ fɛ bilahi u tɛ segin u tɛ sɛgɛn u tɛ saliya i b'a sɔrɔ k'a jɔ bitigi kɔnɔ i b'a sɔrɔ bitigi kelen min b'a fa bolo o comptoir ale de b'o kunna n'a mɛnna k'i jɔ a kɛra ko ka tabouret d'a ma k'a tɛ se. nka a bɛ t'i jɔ Minata ka da la fo ɛri kelen telefɔni bɛ sonne o ti bɔ ale yɛrɛ ti taa a jɔ ma i b'a fɔ ko kuran poteau. mun y'o kɛ jogo tiɲɛna parce que ɲuman ma fɔ mɔgɔw ye min fɔra mɔgɔw ye o ye a ye seli. jurumu bɛ yafa Ala bolo nin de kɛra an ka waajuli bɛɛ ye, siga t'o la, a ye fara walimuso la, a ye fara walinafolo la, a y'a janto aw ɲɛmanaw la, o fɔli dabilala, ayi o tɛ fɔ, mun de fɔra an ye, naamu, inna Allaha yagifiru zunuba jamiya ko Ala de bɛ yafa jurumu bɛɛ lajɛlen ma, n'a gɛlɛyara ka laa takunatu min rahamatila ko Ala de k'i ma k'i kana i jigilatigɛ k'a ka hɛrɛ fɛrɛlen don kojugu ni nin fɔra kunfin ye ko ala ka hɛrɛ fɛrɛlen don mais n'i kɛra laadiri n karamɔgɔ i kan k'a fara a kan ko ala ko inna batisa rabika lasadidi ala y'o fɔ dɛ ala ko an kana an jigi tigɛ ale ka hinɛ na nka walimuso kanuna ala k'o ma inna batisa rabika lasadidi n'i ma walimuso to ni n y'i minɛ don min na i b'a faamu kɛnɛ kan Hayidara mɛ jogow tiɲɛna bi tiɲɛna an ka diinɛ bɛɛ kɛra o ye karamɔgɔw bɛ mɔgɔ su ka k'a kan k'a fɔ n'i ye jɛnɛya kɛ ka sa k'i to o la en tant que astafurulayi b'i da ko i ti don janɛmɛ kɔnɔ ko hali n'i donna janɛmɛ kɔnɔ ko waati ne b'i bolo muda la ko n'o dafara ko ala bɛ tila k'i bɔ ko k'i ko ni zamuzamu kɔji ye après ko a ka tila k'i don alijinɛ kɔnɔ a tɛna kɛ ni zamuzamu wɛrɛ kɔni b'u bolo nka an kɔni ka zamuzamu maa ti ko o la yen ayi n'i jogo juguman taara lahara i n'u fo bilahi a maa ti don ka bɔ o to yen pewu ko ɲɛmana k'o bɛ maa caman don janɛmɛ kɔnɔ wa o de bɛ ka taa n'a mandenw ye dɛ a caman kɛra bi jogow tiɲɛna bi taa an ka réseaux sociaux lajɛ i b'a dɔn ko jɛnɛya bɔra dogo la a kɛra kɛnɛ kan fɛn de ye an ka maraw lajɛ an ka duw kɔnɔna lajɛ depuis yen i b'a dɔn ko jɛnɛya kɛra n k'a kɛ ye mago t'a la wa bɛɛ nisɔndiyalen don n'a kɛba ye bi a bɛɛ faw bɛ seli yɔrɔ k'i denmuso lajɛ e y'i si bɛɛ kɛ k'a ban hali a ka lakɔli wari e ti ka se k'a sara nka o kɔrɔbayara k'a jɛya dɔɔnin k'a yecogo nin ɲɛ e ti ka se ka hali don o don mɛtiriw bɛ da la ko n'i ma waa wɔɔrɔ sara ko den bi gɛn o den nalen don ni iphone 13 ye e ka so iphone 13 prix bɛ se min ma e yɛrɛ ni ala cɛ y'a dɔn i y'o ye denmuso bolo yen kabi yen a bɛ ka fɛn dɔ yiri la wa i yɛrɛ y'a faamu parce que e b'a dɔn mun y'a d'a ma a m'a d'a ma ala kama karamɔgɔ don wa a b'a d'a ma ala kama a ye iphone min d'a ma e yɛrɛ si bɛɛ i ma deli k'o ye o wari ye ɲɛ na o bɛ e denmuso bolo e dadennen don o kan k'i sigi ka tila k'a soutenir o kan i b'a sɔrɔ ba ninnu fana caman bɛ yen o bɛ denmuso dɛmɛ o de la. den tɛ ɲininka ko iphone bɔra min i b'a sɔrɔ ni den ni iphone nana b'a fɔ ee ayiwa ee fifi kɔni ale ka ko kɛra baara ye sigida bɛɛ b'a fɛ bi n'a taara yɔrɔ yɔrɔ a dolo wulilen don ko dɔ yɛrɛ ye iphone kelen d'a ma sigida bɛ kɛ denmuso fɛ gansan iphone mun bɛ ka d'a ma a dikan bɛ fɔ o ye diyagoya ye o dikan ye jumɛn ye i b'a dɔn o kɔrɔ depuis iphone natɔ k'a di den ma i sigilen i ma kuma i k'i ka janɛmɛ préparer ah, ne ma fɔ dɛ kuranɛ de ko ten ku anfusakum wa ahlikum nara maa si tɛ don alijinɛ kɔnɔ fo ala k'i jɔ k'i ka mara jɔ hmm, C'est-à-dire o de la i b'a dɔn ko silamɛya yɛrɛ sinsinnen don jogo de kan fo ala k'i jɔ k'i ka mara jɔ nin ye jɛnɛbabilen denmuso ayisa ye wa ɔ jɛnɛbabilen denmuso ayisa don ayisa tun bɛ mɛsi don jɛnɛba k'i to yen i kun b'a kalama wa n b'a kalama a bɛ minisibu don i kun b'a kalama wa n b'a kalama a bɛ si cɛw bolo gɛrɛnw na i b'a kalama wa n b'a kalama i kumana a fɛ yan aa ne kun ko denmisɛn don ko laala a na bɔ a la ala b'a fɔ musokɔrɔba ka sun ɲɛna a ka seli ɲɛna a ka jaga ɲɛna a y'a korodo k'a fili janɛmɛ kama a den ayisa ka mɛsi kama a ye dɔnnibagaw ɲininka nin na tɛ sɔsɔ dɛ marajugukɛla si tɛ kisi lahara don mais an ka maraw tiɲɛna ka d'a kan jogo tiɲɛna parce que jogo fɔlɔ bɛ ɲɛ ni jumɛn ye fo mara ka ɲɛ mais maraw tiɲɛna bi kira ko ko fɛn fɔlɔ min bɛ mɔgɔw don janɛmɛ kɔnɔ k'o ye ɲamana ye k'o ye ɲamana ye a kɛra baara y'an fɛ bi da kaw o kɛra sababu ye bi hali mɔgɔw dan tɛ ɲɔgɔn na ayi bana kira ko a filanan ye jumɛn ye walifamu ani da maa caman bɛ don da janɛmɛ kɔnɔ e da bɛ kuma bɛɛ la min sarala i la a ma sara i la i da b'o la ka taa mɔgɔw ka furu duman dilannen ɲuman ka taa tiɲɛ n'i da ye tile kelen da de b'a kɛ walahi maa caman bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ i t'i taakun dɔn dɛ kira mamadu mustafa salalahu alayhi wasalam a ko yala aw dɔ bɛ sɔn ka dɔ sogo dun wa e sahabaw ko k'u ka dɔ sogo dun e k'o bɛ kɛ cogo di a ko n'i sɔnna k'i balima silamɛ kɔrɔfɔ a kɔfɛ walima ka nkalon d'a la a kɔfɛ ani i y'a sogo dun a bɛɛ ka kan mais anw ka société lajɛ bi hmm. jumɛn bɛ yen dɔw bɛ fɛn na nkalon yɛrɛ k'a masquer k'a da i la hali i t'a kalama i b'a sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ b'e natɔ ye bɛɛ b'i lajɛ n'a filɛ n'a ye k'a sɔrɔ dɔ de na bɛ nkalonba tigɛ k'a da i la i kɔfɛ bilahi o de la a y'a to a ka mɔgɔw ye fɛn dɔw la a ka sɔrɔ k'u minɛ a ma mɔgɔ caman tɔɲɔnnen don bi dɛ i b'a sɔrɔ dɔ b'a ye dɔrɔn o t'a fɛ o bɛna nkalonba d'a la ko maalankolon don e n'a fɔra ko e k'awa ɲɔgɔn zonba tɛ yen sugu la an b'a kalama o hali o ko a kɛ mɛ ka na ni marchandise kura min ye a ye dɔ de kudetate gana yen nɔ o k'o ni tora o kudetateli yɛrɛ la a na mɛ n'o wari de a b'o bitigiba ye ne kɔrɔ i farati a la dɛ n'i y'i ka wari d'a ma dɔrɔn i t'a sɔrɔ tugun kiliyan fɛn fɛn b'e bolo e bɛ bali fɛn o fɛn na a bɛɛ jɔra hali i bɛ muganin min sɔrɔ ni mun bɛna ni mugan i b'a fɔ na n k'a kɛ duuru ye n'a taara ni n ka mugan bɛɛ n b'a kɛ di da de b'a kɛ da bɛ mɔgɔ se janɛmɛ kɔnɔ ka furu dumanw fara ka taa don ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire k'a sɔrɔ u b'u ka furu diya la k'a bɛɛ bin tile kelen da de b'a kɛ a ye janto aw da la dɛ o la kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min tɛ se ka hɛrɛ b'i da kɔnɔ falyasmut i k'i da minɛ n'i y'a dɔn hɛrɛ tɛ b'i da kɔnɔ i k'i da minɛ ka d'a kan da bɛ maa caman se janɛmɛ ma ala k'an kisi a ma a ko cogo di a ko fɛn min bɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ i n'a fɔ a ko fɛn fila min bɛ mɔgɔ caman se janɛmɛ na a ko o ye da ni ɲamana de ye nka fɛn min bɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ teliya la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ko i k'a dɔn taqwallah ala ɲɛsiranyɛ wa husnul khuluqi ani jogo ɲuman fɛn min ka teli adamaden ka alijinɛ don na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye jogo de ye kaw ni jogo bɔra i la dɔrɔn fu ka fisa n'i ye imamu ali alayhi salam a ko

a ko i k'a dɔn faama ye faantan ye jumɛn ye mɔgɔ min faantanyana jogo la an'a ka ladamu na a ko i k'a dɔn hali ni miliyari b'o bolo o ɲɔgɔn faantan tɛ yen bilahi ka d'a kan i n'i ka miliyari maa si ka bonya t'i kan bɛɛ ɲɛ b'i jaasilen de taatɔ la o miliyari dɛridɛri joli don n'u bɔra n'u ka mobili ye hali an t'an kun yɛlɛma k'u lajɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn kartiye la o. walahi jogo de ye mɔgɔya ye jogo de ye silamɛya yɛrɛ ni jogo bɔra silamɛya la hmm. silamɛya tɛ yen fo jogo ye ne ka dilan a laban ye jumɛn kira muhammadu mustafa sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire jogo tɛ se ka sɔsɔ jogo ye wulibali de ye silamɛya kɔnɔ n'i taara k'a to ka woyi binna n bɛ ka jogo maritaba de d'i ma a bɛ mun ɲɛ y'i ka ɲɛnamaya la a ko cogo di a ko akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan a ko i k'a dɔn limaniyatigiw la dafalen mɔgɔ min ka limaniya ka bon ni bɛɛ lajɛlen ta ye k'o ye aw la jogo ɲuman de donc o la an b'a dɔn ja limaniya yɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ la f'o k'a sɔrɔ jogo yɛrɛ b'i la limaniya yɛrɛ sirilen don jogo de la ni jogo binna limaniya binna ni jogo binna limaniya binna dɛ mais ala deli ala ka jogo di an ma kira muhamadu mustafa sallallahu alaihi wasallam ka o kuranɛ kɔnɔ ala ma kira mankutu ni foyi ye ni jogo tɛ o la san bi naani karamɔgɔ bɛ nin jogo kuma in de la ni karamɔgɔ kun dɛmɛna bi ka nin waajulu dɛmɛ ka jogo fɔ mɔgɔw ye i n'a fɔ karamɔgɔ y'a lase cogo min na an denw filɛ bajanbila yaala la cogo min na a kun bɛ kɛ tan an denw bɛɛ ma kɛ gulɔjugu minnaw ye bi gulɔ bɛ bɔ an da la bi a bɛɛ selila denmisɛnnin o denmisɛnnin mana wuli bi parce que jogo ma f'u ye seli le fɔr'u ye i b'a sɔrɔ seli bɛ n'a fa misiri kɔnɔ mais gulɔ tɛ bɔ a da la bilayi i b'a sɔrɔ dɔw bɛ misiri yɛrɛ kɔnɔ hali u ka l'équilibre sɔrɔ f'u k'u sɛmɛ gulɔ b'u kɔnɔ misiri kɔnɔ yen bilayi parce que mun fɔr'u ye an ka seli dɔrɔn ko ala b'a bɛɛ yafa jogo ma f'u ye jogo de ye silamɛya y'an terikɛ ni jogo bɔra a la fu don bilayi jogo de y'an tugu kira kɔ wa an filɛ karamɔgɔ kɔ cogo min na an y'a ye ayidara i jogo kan y'an da ye i bɛ ka min fɔ o bɛ e yɛrɛ la o de y'an da i la k'i bila an ɲɛfɛ. N'i ye Iba sigilen ye nin sɛji kɔnɔ su in na cɛw jɔlen d'u sen kan musow jɔlen d'u sen kan jama caya kojugu bolo nin ti kɛ Iba yɛrɛ kama nin dɔnni tɛ Iba la nin kalan tɛ Iba la Iba karamɔgɔbaw de kelen filɛ minnu bɛ se ka si k'a kalan u tɛ kelen da kelen kan o karamɔgɔw de kɛlen don ka Iba koori yan duguma ni sanfɛ nka nin bɛɛ ye pilasi di Iba ma k'e k'i sigi i ka dɔ fɔ an ye an k'a mɛn o ma kɛ Iba yɛrɛ kama o bonya min filɛ ni n filɛ o sɛji kɔnɔ ka waajulu kɛ o kɛra Iba fa kama n y'a ɲini ala fɛ a ye n bonya n fa kama ala ka n'aw yɛrɛ bonya a ye kanu min jira k'a fɔ hayidara an b'i kɔ an n'an ka nafolo a y'o kelen fana jira bi k'a fɔ hayidara i denw i bonya ni barika kama an jɛnen don n'u yɛrɛ ye o hɔrɔnya de y'an sigi yan sinɔn an tɛna wajulu kɛ an tɛna kalanko kuma fɔ
mɛ layidu min bɛ an ni cɛkɔrɔba cɛ
o kanu sinsinli o de basigiya ɲaɲini ala fɛ ala ka n'aw dɛmɛ o tɛmɛnen kɔ n bɛ ala deli an karamɔgɔ n'o ye seyidi serifu usumani madani hayidara sijan ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a d'an n'a ma ala k'an n'a wasa silamɛya jigi halisa ala k'a to an kɔrɔ halisa ala k'a to silamɛya jigi kɔrɔ
ala k'o kɛ kira bonya kama sallallahu ala alhamdulila jamiyatul ansar diini folen kɔfɛ o ankuraje k'a yira u la u bɛ baara min na dugukolo sanfɛ bi baara dogolen tɛ
ka o baara ninnu yelen don fan bɛɛ fɛ n'a ye kuranɛ ta k'a lajɛ ala subhanahu wa taala bɛ an su ka kɛ kuma bɛɛ baara de kan a b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko kira ma a fɔ mɔgɔw ye f'i ka sahabaw ye diinɛ kuma caman man ɲi i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna a fɔ mɔgɔw ye u ka baara kɛ n'u ye baara kɛ ne yɛrɛ ala bɛn'u ka baara ye e yɛrɛ ciba bɛn'u ka baara ye o muminuw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna ɲɔgɔn ka baara ye o sababu la bi jamiyatul ansar diini ka baara yera diɲɛ fan bɛɛ fɛ parce que cɛ tɛ se ka kɛ cɛ ye f'i ka baara kɛ o baara minnu kɛlen don bi
o de ye aw waso yɔrɔ caya o de ye kuma da di aw karamɔgɔ ma o de ye kuma da di ansaru bariji bi mɔgɔ o mɔgɔ disi la o ye waso yɔrɔ dɔ d'i ma bi an y'a fɔ an ti an ti sɛlaya fɔli la
ansaru o ansaru n'i ye nin bariji disi la k'i ye ansaru sɛbɛ ye
bilahi saya de b'i ni alijinɛ cɛ parce que fɛn min don n'i sara k'i to a kɔnɔna na donc foyi t'i la ala kɔnɔ fɛn o fɛn bɛna kɛ ɲumanya la a kɔnɔ c'est à dire ansaru fɔlɔfɔlɔ minnu bɛ yen kabi ansaru tɛ tɛmɛ mɔgɔ mugan kan minnu sara k'u to o cogo la bi an filɛ ka nin hɛrɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a kɔnɔ ala b'a baraji sɛbɛn u ye. Parce que olu de y'a dabɔ mɔgɔw nan'u sɔrɔ a la donc a bɛ ka nin fɛnba minnu kɛ a kana jɔ a la ala ɲɛ b'a la dɛ wa ala bɛ jɔnw sara u ka kɛtaw la n'a m'aw yɛrɛ janfa ala bɛn'aw sara bi an y'a fɔ dɔgɔtɔrɔso mugan jɔlen don bi jamiyatul ansardini tɔgɔ la ala ɲɛda kama fila fila duuru duuru dɔw b'a di hali u bɛ min dun sini a t'u kun mais u b'a bɔ k'a di ala ma ni nin jamiya tɛ i t'a ye ansaru dan y'a kelen ye siga t'o la a fila tɛ dugukolo kan ayi o tɛ yen ɔn parce que jɔn bɛ min fɔ dusukun na ɔhɔ da la f'o k'a sɔrɔ dusukun dalen don a la siga t'o la n'i bɛ fɛ k'o danaya ye i bɛ na ansaru la tiɲɛ i b'a ye alahu akubaru o ye tiɲɛ n y'a ɲini ala fɛ ala k'an n'aw wasa ala k'an n'aw wasa ala ka sew di an ka fɛn kɛ min ka bon nin bɛɛ ye aw bɛ nin taasira min kan nin de ye diinɛ yɛrɛ ye diinɛ dan ye nin de k'aw diinɛ foyi tɛ yen nin kɔfɛ kira mamadu mustapha salalahu alɛyihi wasalam Tuma min na a bɛ ci ka na makan ni a cira makankaw nana kira ɲininka an b'i dɔn ka kɔrɔ i ye bagangɛnna de ye an b'i dɔn ka kɔrɔ i bɛ jagokɛlaw bolo baaradenya la ɔ yala o e mamadu yɛrɛ an mɛn bi da k'a fɔ k'i ko i ye kira ye ɔ i nana an bɛn ni mun ye o fɔ an ye i nana an bɛn ni mun ye ne ka mawudu man ca bi mawudu bɛɛ bɛna boli min kan bi o ye jogo dɔrɔn de ye o de ye silamɛya yɛrɛ ye n'o bɔra a la silamɛya tɛ yen. n bɛna silamɛya yɛrɛ piye de d'i ma su kaw u ye kira ɲininka u ko i nana ni mun ye ɔ i ko ma foyi tɛ yen ala kɔ e nana tawhidi ko kuma de fɔ an ye ko ma foyi tɛ ala kɔ ne yɛrɛ muhamadu y'a ka ciden ye ɔ o kɔfɛ mun an y'a dɔn sa ko ma tɛ ala kɔ e muhamadu y'a ka ciden ye o kɔfɛ mun i nana ni mun ye kira ko innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq a ko ne muhammadu ma ci foyi kama fo ka na jogobaw dafa donc depuis yan an b'a dɔn ko silamɛya min dira kira ma kabi ɲininkali ko fɔlɔ kira yɛrɛ la o silamɛya ye mun ye kira ko silamɛya in tɛ foyi ye dɛ fo jogo fo jogo ni jogo tiɲɛna mɔgɔ min ka silamɛya la i ka silamɛya bɛɛ binna a bɛɛ silamɛya jɔlen don nin piye de kan jogo an ka kitabutigi dɔ bɛ yen a ko ad-dinu kulluhu khuluq a ko i k'a dɔn diinɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen silamɛya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen o ye jogo de ye man faqaka fil khuluqi faqa fid din ni mɔgɔ min jogo ɲɛna n'i ta ye silamɛya kɔnɔ hali n'i ka seli ka ca a tigi ta ye i ka sun ka ca a tigi ta ye kana salamu yɛrɛ bila fo ka t'i sa n'i jogo man ɲi a ka kusa i ye siɲɛ ba kelen jogo de ye silamɛya ye dɛ o de la ansaru ala ye fɛnba k'aw ye ala sɔnna ka aw kafo k'aw bila jamakulu cɛ la minnu bɛ ka kira kan ni kuranɛ aya ni ni hadisa ninnu baara bi a y'a k'an ɲinɛna nin de kɔ hmm. silamɛya sɛbɛko tora yen minnu ni ala m'an bila a la kira m'an bila a la barankɛra olu de la mais silamɛya yɛrɛ tɛ taa ka min to o ye jogo de ye mais o jogo bɔra a la pewu karamɔgɔ karamɔgɔ nalen olu nana an tɛgɛ sama ka wulibali jira an na ko kun b'a la k'a fɔ ni silamɛya yɛrɛ tɛ ni jogo yɛrɛ tɛ silamɛya tɛ yen ni karamɔgɔ kun ka gideli tɛ an ka don ka recherche kɛ k'a dɔn an bɛɛ kun bolo ko silamɛya ye la ilaha illallah gansan ye n'i yera misiri kɔnɔ dɔrɔn khalas a banna ja jogo bɛ silamɛya la siga t'a la a b'a la k'aw silamɛya bɛɛ ye jogo de ye siga t'a la m'a f'i ye n ko cɛw ko ko diinɛ yɛrɛ bɛɛ ye jogo de ye ni mɔgɔ min jogo ɲɛna n'i ta ye fo k'i sa i ti k'o la silamɛya yɛrɛ tɛ dɛ an ka silamɛya to yen hali maaya ɲuman na k'aw ni mɔgɔ min jogo ɲɛna n'i ta ye maaya la fo k'i sa i ti k'o tigi la sigida la mɔgɔ min bɛ a ta tɛ se mɔgɔ ma a muɲunen don a sabalilen don a den ti t'i den tɔɔrɔ a yɛrɛ t'i ka fɛn namara o ko ka di bɛɛ ye sigida la nka min bɛ si ka gulɔ min a denw bɛ si ka moto funu da la u bɛ si ka misiki jouer hali ni maa ma fɛn fɔ a ye maa tɛ fɛ k'a ye donc mɔgɔya yɛrɛ sigilen don jogo de kan ni jogo tiɲɛna dɔrɔn fɛn bɛɛ banna dalilu don dɛ an ibn mas'ud ni min nana ka bɔ ibn mas'ud la hmm. radiyallahu anhu a ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ma min shay'in

kira bɛ seli dɔn ka tɛm'i kan ale de nana seli f'i ye o n'i taatɔ ye misiri kɔnɔ na n'i y'a mɛn dɔ da kira de y'a f'i ye mɛ o kira de ko ko foyi ti jɔn ka mizanu na lahara don min bɛ peze min ka giri ka tɛmɛ jɔn ka jogo ɲumanya kan n'i donna o kɔnɔ bi ka o jogo tiɲɛna an fɛ yan maraw tiɲɛna wajulu ti kan ka k'o kan tuguni bɛɛ bɛ kan ka sun ka seli a banna mɛ k'a fɔ jogo ka ɲɛ mèche ka bila mini-jupe ka bila produit ka nɔgɔya o si tɛ fɔ an ka wajukɛlaw fɛ tugun k'a sɔrɔ kira ye nin kɛla bɛɛ danga ka jogojuguya fɔ k'a se degré ma k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni jogojugu misikala zarati yer'i la muta'ammidan alayhi k'i k'a dɔn k'o tigilamɔgɔ o joli haramuyara ka bɔ alijinɛ ma a ti don fiyewu mɛ mun b'anw bolo yan bi ɲɔgɔn tɔɲɔ ɲɔgɔn dabali ɲɔgɔn hasidiya k'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ ka seli misiri kɔnɔ i ye kira ka nin kuma ta k'a lajɛ i b'a ye foyi tɛ silamɛya la ni jogo tɛ o kira mɔduli mustapha salalahu alayhi wa sallam a tila k'a fɔ silamɛw ye a ko a b'a dɔn fɛn min bi mɔgɔ caman don jahanɛmɛ na wa fɛn min bi mɔgɔ don jahanɛmɛ na ka caya
sababu ko ala n'a ka kira de b'o dɔn a ko i k'a dɔn fɔlɔ ye jumɛn ye alifaraju ɲamana
aa nin bɛ maa caman girin dɛ walimuso kanu na maa ta tɛ tɛmɛ e ɲɛnɛma
baara in bɛna kuncɛ ni silamɛya donkan layidu wɔɔrɔ tali ye cɛw ani musow fɛ ni kira mamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'aw ka bayaw ma

usman madan haidara ka kɛɲɛ ni a ye taama min kɛ ka taa burkina faso burkina faso komite de musiliman a ɲɛmɔgɔya sigili baara minnu kun be yen nɔ fo ka taa se a yɛrɛ ka jabala dayɛlɛli a n'a ka misiriba min jɔra a tɔgɔya la o dayɛlɛli baaraw ma jamiyatul ansariden bolofaraba min be bobo julaso u y'a kanu ka nin waajuli kɛnɛba in sigi an karamɔgɔ seyidi sharif usman madan haidara ale ka residansiba o da la karitiye min be ni u b'a fɔ a ma ko belleville ala sɔnna a ma a ɲɛnɛmayara an karamɔgɔ ni an ka sirifukɛ fɛ ibrahim haidara dgp o la an be duwaw de kɛ bilasiralikan minw kɛra kɛnɛ kan ala k'u minɛ ala ka si di karamɔgɔ ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka allah subhanahu wa taala deli burukina faso a jamiyatu ansariden bolofara min be u ye nin baaraba min kɛ ala ka a k'u ma aljanna sira ye a wari bɔra nafolo minnu na ala kana a ta yɔrɔ lankolonya k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn mali kɔnɔ mali kɔkan ni ka duwaw kɛ a k'an bɛn sigida wɛrɛ wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu